tikulandireni ndithu inu nonse amene mukumvera wairesi imeneyi wairesi ya times ndi m'mawa wabwino kwina konse kumene muliko lero ndi pa 24 disemba pangotsala ndithu nthawi yochepetsetsa kwambiri kuti khrisimisi ifike ndikukhulupirira kuti mwayikonzekera bwino tilandirani ndithu kwina konse kumene muli mpulogalamu imeneyi pulogalamu ya kulinji pulogalamu imeneyi timazukuta ndithu nkhani imene ndi yayikulu kwambiri timayikambirana bwinobwino kugwiritsa ntchito akadaulo osiyanasiyana komanso amene nkhani imene ikuwakhudza kuphatikiza pamenepo um, timaperekanso mpata kwa inuyo amalawi kudzera ndithu mwa atolankhani athu amene ali m'maboma osiyanasiyana amene amalankhula ndi inuyo pa ground directly kutinso amve kutinso timve makamaka kuti inuyo maganizo anu ndi otani ine ndi fungayi vincent musinze Eh, ndikukhulupirira kuti posachedwanso ndithu ndikhale ndi mlendo wathu mu studio muno komabe tiyambitse nkhaniyi nkhani imene tikukambirana lero ndi nkhani imene ndithu yakhala ikuyenda m'matsamba a mchezo ndinaonanso ndithu kuyambira dzana fa makomenti anu ndimawerenga eti Eh, ndiye kuyambira dzana naona ndithu makomenti ayi ayi tsono topiki imeneyi bwanji ife tifuna 1.9 biliyoni yayi timayenera ndithu kuti tichite kafukufuku wokwanira bwinobwino nkhani imeneyi ikuoneka ngati kuti ikunka nisongola tsiku ndi tsiku ikumanka nisongola yasongolera mbali ina nkhaniyo ndiye lerono tati tibwere nayo nkhani imeneyi kuti tikambirane bwinobwino koma kuti nkhani imeneyi itheke sindingayikambe pandekha ndikuti pamenepo ndithu ndizolakwika kwambiri komanso nchachidziwikire sindingayikambe ndi mlendo wathu mu studio mokha muno nkungoyikambirana nkumatulira nkhani imeneyi yathapo iyayi pali anthu angapo ndithu amene akukhudzidwa amene akhonza ndithu kukamba bwinobwino momveka bwinobwino nkhani imeneyi nkhani yokhudzana ndi ulendo wa wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino justice dr jane ansah amene akupita ndithu ku uk united kingdom on a private trip and zomvekazo zikumveka ndithu mosiyanasiyana pakumveka ndithu kuti ayi kupita anthu 15 kumeneko zikumvekanso ndithu kuti ndalama imene iwono igwiritsidwe ntchito kuti trip imeneyi itheke ndi 1.9 billion Ah, komabe mukupita kwa nthawi mwachitsanzo dzulo kunatuluka ndithu kalata yochokera ku bomaku imene inasayinidwa ndithu ndi a Mveriwa amene anatsutsa ndithu kuti kalata imene ikuyenda m'matsamba a mchezo ndi yabodza bajeti imene yaleke- yalembedwa pamenepo siyoona komanso anthu amene akuti apita kumeneku eh, palinso ndithu kukomeza sizoona nde nkumafunsa kuti kodi choona chenichenicho ndi chiti nde amene atipatse choonadi chimenecho alipo pano mukhale pompo, ndilandire alendo athu mpulogalamu imeneyi olemekezeka a shadrack namalomba mwadzuka bwa
tadzuka bwino kaya inu ndithu ayi ine ndadzuka komanso a michael kaiyatsa kuchokera ndithu ku apa titi chrr kapena titi hrdc mwavala chipewa cha hrdc momwemo ndithu mwavala cha hrdc apa eti ya ndi choncho ndithu chabwino ah, a namiwa kuchokera ku cdedi ndikulandireninso zikomo kwambiri tathokoza nde olemekezeka namalomba mwina nkhani imeneyi ti- tiyambe ndithu ah, mwina poyambirira tinamva kuti kalata imene ikuyenda m'matsamba a mchezo ikuoneka kuti ndi yabodza pali nkhani zikuluzikulu ziwiri ndalama imene igwiritsidwe ntchito ku ulendo umenewo komanso nkhani yokhudzana ndi uh, alendo anthu neti entourage anthu amene atengedwa kuchoka kuno kukafika ndithu ku united kingdom kumenekoko akuti zonsezi nzabodza ndimati mutithandizeko kuti choonadi chenicheni ndi chiti ayi zikomo kwambiri komanso eh, tilandire onse amene akutimvera malawi onse amene akutimvera makamakanso azinzanga a kaiyatsa ndi a namiwa amene tili limodzi mpologalamu titero kuti nkhani imeneyi ndi nkhani yosautsa yotino idakakhala yoona tidakati siyabwino koma ndabwera pano ngati woneneraa boma ngati chief government spokesperson yes komanso kuchokera ku chipani ndine publicity secretary spokesperson titero kuti nkhani imeneyi ndi yabodza choona chenicheni ndi chakuti yes tikuyenda mu nyengo yoti ena adaluza chisankho chifukwa tizinena kuti kuti chifukwa chani zikuchitika zimenezi zomayika makalata afeki nkumatulutsa nkumalemba nkumatulutsa chifukwa choti ena adaluza zisankho anayamba wiki yapita iyo kunena kuti mayi jeni ansa akungoyendayenda ayi apita katsekulira chakuti akapereka mwakuti inali narrative yawo imeneyoyo nde atamva kuti mayi akufuna kupita kunja ayitenganso narrative ija ndikulembano makalata ngati amene wawo cholinga choti anyazitse boma la profesa arthur peter mutharika anyazitse anyazitse mayi jeni ansa komanso ndi boma lonselo kumene kuli kulakwa anthu adaluza adaluza adaluza adaluza a- a- akhale kuko- ku opposition komweko asamapange zinthu zofuna kusokoneza mtendere mdziko muno atisiye tiatumikire amalawi ndipo tatumikira amalawi bwinobwino ndithu ileke pamenepo chabwino olemekezeka namalomba komabe ndifunsabe funso ilili ndi zotheka kuti nkhani ngati zimenezi tikhonza kuzikamba osayang'ana kumbuyo nkungoyang'ana eh, dpp ngati dpp basi osayang'ana kumbuyo chifukwa nanga si zikukhala ngati kuti no eh, ena amatha kuona ngati ndi defense mechanism tu tsopanotu kuti ayi ayi Ayi, si- akuti wa amachita zakuti akuti wa amachitatu zakuti akuti wa amachitatu zakuti nde ife tikutere si defense mechanism imene iya si defense tikungonena kuti kodi chikuchitika ndi chani anthu amene wawa akumapanga makalata amene wawa cholinga cha munafunsa mudzidzifunsira ine nditafunsani mwafunsanso mwina a kaiyatsa a kayanamiwa amene akumalemba makalata amene wawa afeki chonchiwa kunyozetsa anthu ena eh tinganena kuti munaso kunyozetsa cyber bullying ija ndi imeneyi umakamba mu- ma- masabata apita mwewo kunena kuti kuli cyber bullying ya azimayi kumakamba zinthu ngati zimene zizo kumagwiritsa ntchito kusintha masignature ena kutenga mitu ya wanthu kupanga izi kupanga izi kunyozetsa munthu kodi cholinga chawo nchiyani ne ife tikuzitenga mbali imene tikuchokera kuti tu izi nzandale anthu anayamba kunena nkhani yomweyi mayi akuye akupereka eh, chakudya kumathandiza anthu ma- mmene mudziwa ndi mmene kulili kudziko kuno nkumanena kuti akuyenda akupita ku nsanje popita ku nsanje ko akuyima madera osiyanasiyana nkumanena kuti mayi aja akuyenda kwambiri pamene ulendowo ndi umodzi omwewo ndiyeno tikuona kodi cholinga chawo nchiyani chifukwa chake no mwina mwake ti- mwina tikamapitira kutsogolo tidzifunse kuti cholinga cha anthu amene wawo omapanga zimene zizo cholinga chawo nchiyani ndiye tikuona ngati kuti cholinga chawo si chabwino ifeyo ngati ife andale imene tizionera kuti anthu kodi ndi omwe a malawi congress party aja kodi ndi ndani anthu amenewa kapena cholinga chawo nanga chachitika ndi chani akuti chani vuto wake chani ndiye mwina mwake sikunena kuti tikupanga defense ayi komano timafunano kuti no tidzifunsa kuti kodi tikuchokera pati kuti ichi chichitika chifukwa chani komano kuchokera ku boma ife mmene ananena profesa arthur peter mutharika tiyendetsa bomali lolika pa mtendere likhale pa mtetete open government anthu azidziwa chifukwa boma limayimira iwo ndalama zimene zimagwiritsa ntchito ndi zawo za misonkho yawo azidziwa chimene chikuchitika chilichonsecho ndipo ife tiyesetsa ndipo this is the commitment that we are making as a government olemekezeka a namalomba mwakwanitsa kwambiri kutifotokozera kuti anthu amene akupita ku trip imeneyi ndi 5 zimene ndi zosangalatsa kwambiri chifukwa mwinanso kalata ija ikuoneka ngati sidachite no clarify because munthu ukamakamba zonena kuti iwe ukunama Umayenera kuti ufotokoze kuti choonadi chenichenicho ndi chiti. Mwakwanitsa kutiuza nambala, koma apa mukukanika kukwanitsa kutiuza bajeti. Lero ndi, lero, lero ndi Lachitatu. Sindikukhulupirira kuti kuchokera pamene papa kukafika Lachisanu ndithu nkukhala kuti ndi zoona kuti bajeti imeneyo mungakhale kuti simukuidziwa mukuchita kusoweka kuti mudikirirebe zinthu zina ndi zina. Ndalama zimene zikugwiritsidwa ntchito pa ulendo umenewu ndi zochuluka bwanji? Kuti tichotsenso bodza la 1.9 biliyoni
budget yakuti budget ndalama mwakuti ndiye ndichita kubweranso ndikufotokozerani komano malamulo a dziko lino samayikamo budget yayi amayika anthu eh? amayika anthu ndi anthuwo anthu 5 wo tikakatenga matiketi a economy ndi ndalama zingati mayiwo akatakwera first class ndi ndalama zingati akatakhala kumeneko ndi ndalama zingati so izozo zitsatirano mmene katundu alili pa dzi- pa- pa- pa- pa- pa- pa market kapena kuti ino mmene zinthu zikuyendera koma zimene malamulo zimene a sizinadziwike dziko mpaka na lero a namalomba ulendo woti kuti uchitika lino, lachisa kuti ndibwe mafiga amenewo pano nanga ndinene ndi- ndi- ndiname kuti iyayi ndalama mwakuti padakali pano ndibweranso ndi mafiga amenewo anthu asadanyamuke yayi sadanyamuka anthuwo ndibweranso anthu akamanyamuka ndiye nkuti ndikhala ndi mafiga ndi nawo ndiye tipanganso program ina nda- ndilembanso statement ndisaina statement koma chabwino panopa ndabwera chifukwa chakuti ndiwafotokozere amalawi chifukwa sinayankhulepo pa nkhani imeneyi ndiye ndikuyankhula panopa Chabwino. ndiye ndibweranso nkufotokoza koma ndaona kuti ndidikire mpaka ndipeze mafiga iwo kuti nodiyike mwina komano nkhawa yathu uh, inalipo kuti eh, kuti ndizoona kuti akupita ku uk ko ndi anthu 15 anthu 15 nambala imeneyo ndi nambala yaikulu kwambiri um, mutati muone eh, pa anthu 15 amanenedwa awo aliyense uh, uh, kupereka tiketi timaziwa kupereka tiketi kupita ku ndi ndalama zambiri uh, onsewo kumeneko akafuna malo ogona akafuna maalawansi akafuna zinthu zina zi- zi- zosiyanasiyana kuti moyo wawo ukakhale um, wa- wafunguka so kwa ife iyo inali nkhawa kuti kodi ah, izi ndi- ndizoona nchifukwa chake mu kalata mwathu tinapempha boma kuti ndifotokoze bwino kuti kodi izizi ndi zoona kodi akupitadi ndi anthu 15 mmene zikunenedweramo komanso atambasule afotokozere mtundu wa malawi kuti kodi uti- ulendo umenewu utenga ndalama zingati ndiye apa ndathokoze a Namalomba kuti abwera ndithu pa programu iyi kutifotokozera Amalawi um, uh, zoona zake za ulendo umenewu eh, chifukwa pamene eh, boma silikupereka information nthawi zambiri ndi pamenenso mm, fake news ah, imakula Ah, fake ju- fake news imakula pamene eh, palibe information yolondola ndiye apa ndathokoza ndithu kuti a Namalomba afotokoza bwino eh, achita clarify kuti yayi anthu amene akupita sili 15 yayi akuti ndi anthu 5 okha komabe zikanakhala bwino

zinthu zimene amalawi akufuna zambino zimene ndithu ulolobino fundo zaulabino zikuchita demand kuchita za- kuchita zinthu poyera ndi kumira kuchita apapo komanso amafunika ndithu kuti zingazilibwino mabajeti eh azikhala kuti akuperekedwa kwa amalawi mokusayidambo

ah, pamene akudyerera mufulu wawo anthu amene ali bomawa adziwe kuti azidyerera mufulu wawo moganizira amalawi moganizira mavuto amene dziko lathu likudutsamo pakali pano malawi is struggling economy yathu sili bwino yayi amalawi ambiri ndithu akuvutika ali mumphawi pamene katundu wa zinthu zofunikira akukwera daily

amalawi nkambi ndi choncho ngati chabwino mwina uh, a Namiwa nanunso munalankhulapo nkhani imeneyi madandaulo anu anali otani and mukuyankha kwa a Namalomba muli ndi mawu otani pa nkhani imeneyi ndisanabwererenso kwa olemekezeka a Namalomba pa funso limene lili onena kuti kodi trip yonseyi ndithu igwiritsa ntchito ndalama za boma and nkoyenera kuti tipange choncho pa ulendo ndithu umene ukuchita kuonekera ndithu kuti it's private funso limenelo ndithu olemekezeka a Namalomba mukonzekere kutiyankha bwinobwino akamamaliza a a Namiwa a Namiwa floor ndi yanu zikomo kwambiri choyamba ndiyambe kuthokoza kunena kuti a Namalomba abwera tili nawo atiuzako zoona zake za nkhaniyo Ah, chinthu chachiwiri ndithokozenso kuti anena okha pompano osakakamizidwa kunena kuti boma lawo likhala open and transparent Ah, kutanthauza kuti chilichonse chizibwera pa mbalambanda Ah, pachichewa pali mawu akunena kuti mbuto ya kalulu inakula ndi tadzaonani e, nkhani iyi yakula chifukwa chakuti boma linasankha kuti liwasiye anthu mu suspense Ndikukhulupirira kuti mmene manong'onong'o anayamba, akanabwera a Namalomba monga mmene abwerera apa nkutiuza kuti ayi sizoona, zoona ndi izi ndi izi, sibwenzi nkhani imene itafika kumene yafikako. Koma ndimafuna ndipezerepo mwayi popeza kuti a Namalomba ali pompano, ah, ku Nigeria kuli mwambi amanena kuti you don't shave ah, people that are not around, you don't shave someone who is not around. Ndimafuna ndiakumbuse kunena kuti Ah, pa 20 pa, pa 16 septembala paja amalawi anavota koma anavota ndi mawu mawu amene ankavota nawo ankanena kuti tatopa ah, ndi kutengedwa ngati zinthu zosafunikira tatopa nkunamizidwa tatopa tatopa ndi umbava ah, tatopa ndi kuzunzidwa ndiyeno pa dpp padakali panopa ilibe mwayi oti ipange zinthu zosusana ndi zofuna za malawi they have no room uh, zoti apange zofuna zawo ndiye tiathokoze kuti abwera apa kuzanena poyera komanso ndimafuna ndikumbuse mawu amene president professor arthur peter mutharika ana anena akulumbira komanso amabwerezabwereza amanena kuti government is not a feast boma si phwando Ah, nkhani iyi eh, ifeyo inatibwerera pa nthawi yabwino chifukwa monga mwanenera muja tinali ndi msonkhano wa atolankhani ndiye ku cdedi timayang'ana zinthu pawiri inabwera bwino yatipasa chithunzithunzi chonena kuti amalawi ano akonzeka kuteteza chuma chawo amalawi salolera kumaona chuma chikusakazidwa nchifukwa chake munaona amalawi anabwera eh, kukayankhula maganizo awo osiyanasiyana koma pa msonkhano muja tinanena kuti bungwe la cdedi silimangonyamula usi nkumathamanga nawo limafuna limve mvemvemve kukabwera nkhani ngati izi zimayeneka zipite kumbali ina kumene munthu wakutchulidwa uja tikampase mpata chifukwa tinanena kuti ife position yathu maganizo athu omaliza tiyapanga takakumana ndi mayi dr jane ansah chifukwa chonena kuti iwonso ndi mmalawi mbali yawo imayeneka kuti imvedwe ndiyeno tinapanga madongosolo oyenerera kuti tikumane nawo tikukhulupirira kuti tikumana nawo timva mbali yawo koma chosangalatsa nchonena kuti mamawa uno panopa aboma ali pompano kuzera mwa a namalomba atiuza koma ndisindike kunena kuti mtima umene taonesa pa nkhani imeneyi ochita chidwi ndi 1.9 billion ndalama yambiri kwabasi monga mmene amayankhulira michael kaiyatsa zomvesa chisoni zonena kuti mu zimene zimazungulira zaboza zimene akuti atauzidwa kuti zaboza munali nkhani ya zovala kuti eti zoona anthu akuvutika alibe fetereza anthu akudandaula misonkho anthu akuvutika kugona ndi njala zizikagula zovala kuwagulira anthu oti akupita ku ulendo ndiye apo tithokoze koma choti titenge chonena kuti amalawi awa panopa azindikira amalawi awa sanganamizidwe amalawi awa akonzeka kuteteza chuma chawo komabe tili pomwepo Msonkhano wa atolankhani ndinanena kuti malemu Bingu wa Mutharika ankanena kuti a Malawi we are warm, we are warm heart of Africa. Ndife ndithu anthu ansangala anthu abwino. Koma ubwinowu nthawi zambiri timaonesa kwa anthu akunja. Chifukwa chani? Timanena kuti nkhani ya Dr. Jane Ansah imene ayipangira a Malawi eh tayiona kuti kwinaku pamabwerabe kuti timapanga ife kuti ndi Mmalawi nzathu. Tinapereka chitsanzo kuti tinapanga ife msonkhano wa atolankhani ndikuwuza dziko kunena kuti boma linapereka 30 hectares of prime land ku airport kuja kupereka ku kampani yakunja kuwonjezeraponso kupereka ndalama 5 billion US dollars koma nkhani imeneyi a Malawi tinakhala chete ngati sitinamve padakali pano pa nkhani ya Malawi Airlines sitinalandireko dividend iliyonse koma amalawi tikukhala ngati sitinamve ndiyeno tikumapanga zinthu amalawi tisamayang'ane nkhope tisamasankhe cholakwika ncholakwika walakwisa eh, a Namalomba tinene alakwisa Namiwa tinene alakwisa Kaiyatsa tinene osati tiziyang'anira nkhope kuti akalakwisa uyu ndiye tibwere timang'ale pano koma ife a CDEDI ndi okondwa chifukwa chokuti transparency panopa komanso accountability yatenga- yafika pa malevo ena Ah, njira koma yokhayo koma koma, imene koma tra, tikupatsa- transparency imene mukuti afika pa malevo enawa idzichita kubwera ano wina wake akakhala kuti wabwera ndi limene akuti ndi bodzalo kenako adzibwera ano nkudzabwera kudzachita clarify
mwina ndinene kuti eh, tayamba bwino because nkhani imene yatipasa poyambira kunena kuti ah, ndikhulupirira kuti a bomawa aphunzira a Namalombawa aphunzira kunena kuti izizi tikanakhala kuti tili proactive monga ananena mike Michael Kaiyatsa Zoona kuti a vice president akuchoka, a president avomereza, akupita ndi anthu 5, eh, komano pa anthu 5 omwe anenerako kuti amayendera government scale, zimachita kudziwa kuti iwe ngati uli PS, eh, ndalama la- allowance yako ndi iyi, eh, malo zo- zofuna za mthumba ndi izi, zonsezo azibweretse poyera. Akanakhala kuti apanga, nchifukwa chake ndinanena mwa- mwambi uja kunena kuti mbuto ya kalulu inakula ndi tadzaonani so apapa atiuza kuti a- akuza commitment kwa amalawi kuti afuna apange run an open government ndiye going forward aka- tikukhulupirira kuti tikamamaliza program ino adziwa kufunikira kopereka information koyambirira mukapereka information koyambirira anthu ena amasowa kuti a- apita kuti A- akaswiri a governance amanena kuti where those people in authority are mean with information uh, it gives room for speculation and they get information from undesirable sources and amazayikhulupirira ndiyeno chongofuna kupita chitsogolo kuti mmene tayambiramu amalawi tisasiye tambala iliyonse tiziyisatira ndi chifukwa chake mwaona CDEDI pakati apa ikumayenda ku nthambi zosiyanasiyana za boma kukaona kuti kodi ndalama zimene mukutolera ndalama zimene mukugwiritsa ntchito zikugwira ntchito motani iyi ndi njira yokhayo imene
oh oh zioneka ndithu kuti ah, anamiwa aduka chabwino komabe ah, a Namalomba olemekezeka mulipo
ndilipo mpano m'bale wanga chabwino ndingoyankhula ndi atolankhani tingomva kwa atolankhani athu awiri apapa kaye kuti kenako timvenso ndithu kuchokera kwa inu pafunso lija ndinafunsa ah, zimatha dziko Brenda ku Lilongwe wadzuka bwanji
a ine ndadzuka bwino fungayi koma pakadali pano sindili ku lilongwe ndili ku Kasungu kutoka timafade zimatako komanso tisaneneretu paja pena umatha umati lilongwe pena umati ayi ndili apa ndili mu Nkhotakotamo o muli mkasungu kasungu ili bwanji kasungu Ah, ku kasungu kwacha ndithu kwa mitambo kadzuwa sikakuoneka koma mwina tiyembekezera kumasanaku kuti mwina tikaona ndithu ah, monga mukudziwira kuti nthawi ino ndi ya mvula Pakadali pano ndili m'mudzi wa Chimbuna a umene uli pafupi ndi msika wa Chitete. Amene akudziwa bwino ku Kasungu nde kuti tikatenga turn yopita ku Mtunthama nde ndi kumene kuli msika wa Chitete. Moti ndili pano ndili m'mudzi wa TA Kaomba. Chabwino a. kungotulukatu kalata zosiyanasiyana kutuluka kalata ya feki akuti kenako eh, boma kubwera ayi kalata iyi nja feki kenako apanso tili nawo olemekezeka Namalomba akunena ndithu kuti ayi kalata imene ija njabodzadi zoona zenizeni ndi izi ndipo zoona zenizeni zimene zinatuluka dzulo kudzera ku kalata ya- ya- yochokera ku bomaku anthu akuti nayo bwanji nkhaniyi
Ah, pano ndili ndi abambo amodzi amene atatiuze dzina lawo okha. Ah, bambo tikudziweni dzina lanu ndi ndani komanso kuti mumachokera mudzi wa ndani? ineyo dzina langa ndine jason Z Phiri amene ndimachokera m'mudzi wa kasankha koma kuno ndimangopangirako bizinesi yanga imene ndimayendetsa njinga ya kabaza posachedwapa wi uh, sabata yatha masiku atatu apitawo panatuluka kalata yonena kuti uh, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amayi jane ansah lachisanu likubwerali akutuluka kupita ku dziko la Mangalande ku uk uh, ulendo wawo umenewu akuyembekeza kuti akakhale ma, mawiki awiri Ah, ndipo pa kalata imeneyi inaonetsa kuti ah, wachiwiri ameneyi wachiwiri kwa mtsogoleri ameneyi atuluka ndi anthu 15 ndipo ndalama zimene akuyembekezera kugwiritsa ntchito pa ulendo umenewu ndi 1.9 biliyoni inu ngati nzika muyankhulapo zotani Ah, ndikoyenera kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino agwiritse ndalama zimenezi kupita ku mangalande ah, pa ntchito yoti sizaboma kumbali ya ineyo ngati ine nzika dziko la malawi ndikhoza kunena kuti nkhani imeneyo ndi yolakwika kwambiri chifukwa chonena kuti panopa tili kale mu nkhani yokhudzana ndi vuto la cha- za zachuma mdziko lino la malawi ndiye tikamayang'ana kuti iwowo atenge ndalama imeneyo kugwiritsa ngati ntchito pa ulendo wawo onena kuti si mwinanso okhudzana ndi ngati za boma uwo ngati ngati mwe- ulendo wawo wa private visit ndi ulendo onena kuti angoononga chuma mwina cha dziko la malawi zikadatha kuthandizira mwina magawo ena amene mwina panopa anthu akuvutika mwina njala komanso tikayang'ana zipatala anthu akusowa mankhwala ndi ndalama zoti zikadatha mwina kuthandizira ngati magawo amenewo komano akati atenge ndalama yochuluka choncho pa ulendo ngati umenewo tinaonapo mbuyomu ah, mtsogoleri wa dziko lino nayenso anatuluka dziko lino kupita ngati ulendo wa private jet- ah, private visit umene anaononganso mwinanso misonkho yochuluka ya malawi ndi apanso zikudzanso cho- cho- cho- cho- ah, mofanananso ndi zomwezo kuti watulukenso ngati ngati private visit ya ulendo umene aononge ndalama zambiri za malawi ndikuona ngati zimenezo si zabwino ineyo ngati nzika ya dziko la la malawi
Ah, boma la dpp likulowa kumene linanena kuti sililekerera kuti anthu aononge ndalama poyembekezera kuti afuna kukonza chuma cha dziko lino izizi zimene zatulukazi zikugwirizana ndi zimene boma la dpp lidanena Ah, mwachidule ndikhoza kunena kuti aliyense wa- ngati dziko la malawi linoli aliyense akudziwa zimene apulezidenti adanena pa nthawi imene ija amalumbiritsidwa ah, kuja ku bingu uh, adanena apulezidenti kunena kuti sipoyenera kunena kuti ngati mmene talowa ife m'bomamu kuti ena akhale ngati kuti apangapo sadaka mawu amene adatulutsa ndi amatulutsabe mpaka panopa kunena kuti mmene talowera ife m'boma ena musatengerepo mwayi wokuti kuti mwina mungopezapo mwayi kuti poti talowa m'boma tizidya ndalama za malawi kapena tiziononga misonkho ya malawi koma tionetsetse kuti chuma cha dziko lino chikhale chokhazikika mavuto amene akudutsa amalawi am- am- amene akudutsa panopa a malawi akhale kuti akhale ngati achepa monga ngati kukwera kwa katundu ndi zina zotero adanena kuti tidali tili kale mu nje- mu- mu- mu nyengo yonena kuti ndalama ya- ya dziko la malawi monga monga ngati forex ah, ikusowa kale ndiye panopa kuti azitenga misonkho ngati imeneyoyo tiona ngati kuti akhoza kukhala kuti akutenganso forex yomwe ija imene ili- ili kutivuta kale kumaigwiritsa ntchito ngati maulendo ngati amenewo te choncho si bwino ayi a- a- namalomba tu amene ali mneneri wa chipani cha dpp watsutsa kuti kalata imene idatulukayo siyoyenera inu chiyembekezo ncho- chanu nchotani ulendo umenewu usadachitike kuchokera ku boma la dpp okay um, chiyembekezo changa ndiona ngati kuti zingokhala kuti zikusiyana ndi mmene mtsogoleri wa dziko ananene- ananenera chifukwa mtsogoleri wa dziko ananena kuti tisaononge chuma mwachisawawa koma pomwe ndi mmene zionekera kuti afuna kupanga chonchomo mwina ndi ndale chabe zakuti aya mwina kukhala ngati kungofuna kupeza cholankhula kukhala ngati kutsutsana ndi zimene mwina zikunenedwazo koma zikunenedwazo ndiziona kuti ndizenizeni ndithu chifukwa even bungwe lija la hrdc ladzudzulapo nkhani imeneyi
Ah, takuthokozani ndipo tikufunirani christmas yopambana pamene mawa tikukondwerera kubadwa kwa mpulumutsi wathu yesu Zikomo. Ah, fungayi apaso ndili ndi abambo ena amene atazifotokoze okha ah, bambo tikudziweni kuti dzina lanu ndani koma muchitako changu pang'ono ndi brenda pa bwenzi ndimakhala kuno kwa chimbuna ta kaomba kwa
chabwino pa nkhani imeneyi mwina mwayimvetsetsa inu maganizo anu ndi otani pa nkhani yoti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino akutuluka ndipo akuyenera kugwiritsa ndalama zokwana 1.9 billion Ah, ine chimene ndinaonapo ndinaona kuti adakachepetsako mdipitiwo chifukwa chakuti muli zovuti- zovuta zambiri munomo mdziko muno zochuluka muli anthu mzipatalamo akusowa chithandizo komanso pali zinthu zambiri kwambiri zosiyanasiyana zimene zikuvuta zoti zikufunanso ndalama zomwezo ndiye ngati apitiriza moononga choncho ndiye kuti akuononga chuma cha boma sikofunika kupanga choncho eyayi kwafunika achepetseko maulendo ngati amenewo chabwino a a, tikufunirani christmas yopambana mawa pamene tikukondwerera a, kubadwa kwa yesu khristu fungayi umu ndimene ndayankhulirana ndi abambo awiri a, amene akudandaula kuti izi a, mtsogoleri wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino achepetse anthu amene ati atenge pa ulendo umenewu komanso ndizamsonera
ndathokoza kwambiri brenda dziko mukati chabwino tipitirirebe ndithu uh, vinjeru wadzuka bwanji Ah, ndadzuka bwino kaya inu fungayi ndadzuka kuli bwanji kumeneko
ah kuno kwacha bwino kazuwa patali patali ngakhale kamvula kumagwaso koma ah, kuno kwacha bwino chabwino amalawi akutinji pa nkhani imene tabwera nayo leroyi apa ndili ndi abambo amodzi amene aziswera okha dzina komanso komwe amachokera Ah, zikomo kwambiri dzina langa ndi kumbohaji simwinga kuno kuchitipa ah, ta mwaulambia Ah, akumbukazi mmene mwamvera nkhani ya ikukambidwa leroli yokhudzana ndi ulendo umene ah, vice president akuyenera kupita ku united kingdom Ah, kodi ndikoyenera kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyi agwiritse ntchito ndalama za za boma kuti ayendere ulendo pamodzi ndi anthu ogwira mboma omwemo pa ulendo omwe si wa boma
um, ndikuona kuti uh, mabenefits ena a mtsogoleri wachiwiri wa dziko linoli ndi ngati ndalama ya bomayo ndi anthuso a boma komano zimatengera ndi nthawi yake ndi position imene ilipoyo chifukwa choti eh, mene ili dziko lathu panopa mavuto nkhani ya njala its not reasonable kuti ndalama zambirimbiri ndipo anthu ambirimbiri atengedwe komanso eh, mu mu- mu ululu umene tilimu nkumapezeka zoti kuma- kumaononga ndalama pa nkhani ya chisangalalo sitikukana ndalama atha kumayuza koma zikhale mwa reasonable osati basi anthu ambirimbiri ndalama zambirimbiri etu Ah, boma la dpp likulowa mu boma linanena kuzeranso mwa wowanenera wawo a Namalomba kuti boma likuika likukhwimitsa ah, mfundo zina kuti ndalama zisamatuluke zambiri ah, cholinga kuti apange recovery ah, finance ya dziko lino Ah, zomwe zikuchitika apapa zikugwirizana ndi mfundo zomwe anayankhula a Namalomba akungolowa kumene mboma ayi sizi sizikugwirizana and amalawi ndi anthu odabwa kwambiri za ndipo ndi nkhani yokhumudwitsa kwambiri kutengera kuti mmasamba a mchezo takhala tikuona mabajeti ngati amene ajawa and sitikudziwa kuti bajeti imene ijayi a vice president anayiona kapena amene amapanga bajeti imene ijayi ah, amaganiza bwanji koma amene komanso kuti tizidziwa kuti panali ndani ndi ndani popanga budget imene ija chifukwa choti ndi mmene ndane- ndayankhulira kale kuti dziko limene tili ndi mmenenso boma la dpp linanenera kuti dziko lathu pankhani ya chuma tiziyenda chonchi budget imene inapangidwa apapa kuononga ndalama zambiri zankhaninkhani mwa chonchija zosayenda Ah, a Namalomba atsutsa akuti ku ulendo wa united kingdom kukupita anthu 5 okha Ah, inuyo mukuona ngati mwina ndi ndale chabe mwina ndi zokhadi zoona ah izi zimenezo ndi ndale chifukwa kunena chilungamo pa malamulo vice president amayenera kukhala ndi anthu and sitingasinthe kuti anthu ndi 5 olo atatu olo awiri chifukwa choti amalawi nkhani taidziwa and tizithokoza kwambiri amene akumayika zinthu zi poyera amene akumapanga transparent transparency bwinobwino kuti anthu tizidziwa chifukwa choti amapanga zinthu zoyenerera koti cholinga chake kuti amalawi ifeyo tizidziwa kuti chikuchitika ndi chani and mmene mwandifunsiramo kuti aonera zoti anthu 5 ngatidi zili zoona anthu 5 nde zili bwinobwino koma ndi mmene zinali poyamba mmene zinaonera ah, zinalakwika ndipo amalawi ndi anthu okhumudwa kwambiri Ah, mungaombe bwanji kota pa nkhani yonse yomwe tati- mwina mwina vinjeru timalizire pamenepa ndi nthawi kutinso timalizeko mafunso ena Alright, ah, tathokoza kwambiri zikomo kwambiri
chabwino mmenemo ndithu ndi mmenenso tamvera kuchitipa nde olemekezeka namalomba mwina your quick reactions komanso nkhani yomwe ija imene timakamba kuti private trip imeneyi kodi mpakana ndithu fully funded by the government komanso tikumva ndithu kuti zimene zikuchitika kumeneko mwinanso mungatiuze bwino ndinu ngakhale kuti eh, mumati hayi ayi nanga sindi private trip sitingafotokoze zambiri koma zimene zikumvekazo zikumveka kuti ati kumeneko kukachitika phwando birthday celebration nde birthday celebration ku uk 1 2 mpaka na trip imeneyo igwiritse ntchito misonkho ya boma nzoona olemekezeka namalomba
ayi tithokoze chifukwa cha mafunso onse komanso ndi ndemanga zimene zabwera kwa e, a kayiyatsa anamiwa komanso omvera athu amene akutimvera madera osiyanasiyana mmene ndafotokozera muja kuti boma la profesa arthur peter mutharika likuyendetsa bomali poyika chilichonse poyera namba one namba two bomali tapeza kuti ma- pali mavuto osiyanasiyana amenenso amalawi afotokozera mavuto amene aja ngofunika kuti no kakang'ono kamene tili nakoko kandalamako tikasamalire tisaononge ndiye muona mwaonanso mbuyo mumene zakhalira kuti iyayi chakuti chakuti chisachitike anthu asapite asakwere mndege zoti kapena zodula ma business class masala ma fuel amene ife ife ineyo ndili pano eh, 30 percent sindimalandira chifukwa cha chani chifukwa chakuti tikufuna kuti ndalama zimenezo zizipita ku ntchito yokatumikira amalawi tili m'mavuto ndiye pa nkhani imeneyi tu- tikungoona ngati kuti ino mwina mwake popeza kuti ndi- ndi- ndi- ndivomerezenso mwina kuchedwa tachedwa kuti tikanene kubwera nkunena kuti nkhani yake ndiyi komano eh, tikuona ngati kuti izi za misinformation izi zikuchulukira zomatenga zinthu zonama nkumaperekano mma social media taonani dziko lonse lino dziko lonse lino tataya nthawi tu- kutaya nthawi kutaya ndalama mwinanso katundu amene tatayayo mwinanso akupitiriranso pa 1.9 billion chifukwa anthu osiyanasiyana inu nomwe airtime ngati mmene tikupangiramo eh, ma confer- ma, ma, ma, ma press conference zambirimbiri kuonongeka chifukwa cha nkhani ngati imeneyi yabodza ngati imene ndimaona ngati kuti mwina kupita kutsogola malawi tiyeni tizikhala kuti no mwina mwake tifunsana bwinobwino tikambirana kuti kodi choona chenicheni nchiti so tikupanga ndikuona ngati fandi chimene chikuchitika. birthday celebration zoona Ndipo- ndi- a Namalomba ndi- ndikubwera komweko ndikubwera komweko ndiyeno pa nkhani yakuti kodi a president a vice president ali ndi eh, malamulo akuwalola kuti angapite pa private pa, pa ulendo wa private kapena iyayi tikalowanso mu constitution tanena kuti dziko lino timayendera malamulo mukalowe mmenemo mukaona kuti a, presi- a vice president ali ololedwa kupita ku private trip ndipo ifeyo ngati akuboma sitiyeneranso kufunsa kuti kodi ku private trip yo akukapanga chani ndiye sindinganene pano nkubwera pano zochitika ku private trip nkunena kuti government ipange on a private trip chimene timapanga ku boma nchakuti kodi private trip yo malamulo akuti no angathe kupita kugwiritsa ntchito ndalama za boma alipo ndiye timakalowa no mmenemo ndikukapeza kuti inde a presi- a vice president ali ololedwa kupita pa private trip apita kumenekoko ndipo akwera at- atenga anthu 5 komanso eh, kumeneko atha kupita pa ndege amati first class awawa ndiye malamulo amene alili koma sitiyenera kufunsa kuti akapange chani mwina munthu kumene kuja atha kupita kuti apite kuchipatala ndiye tikafunsa eh, a Chakwerapo anatuluka pakatipo apitanso ku private trip munationa tinabwera kuti ife tikudziwa kuti private trip yo akapanga chakuti chakuti koma sinanene ine kuti a Chakwera akupita ku private trip akapanga chakuti chakuti izozo timamusiyira munthu munthuyo yekha afotokoze kuti akapanga chani ndiye mukatifunsa zakuti kodi anayenera kupita kumeneko ndi ndalama zaboma eh ndizoona chifukwa ayenera kupita kumeneko chifukwa ine kuti malamulo athu aku aku ku presidency vice president amayenera ndithu athandizidwe mwa njira imeneyo so um, chachiwiri muna Aha. chachiwiri ndichinenenso kuti tigwirizane ndi eh, a Namiwa kuti mwina tikamakambanso nkhani zathu tisamango amalawi timakonda kuzunzana tokhatokha chikamulakwira nzako mmalawi nzako ndiye pamenepo timapita pachulu ndikuyima pachulu ndikuitenga nkhani ija ndikuyikoka pamene zambiri anthu ena amene akubwera m'malawi muno kudzagwira ntchito akuononga kwambiri sitimafuna kuti tituluse mawu tituluse pakamwa ndimaonanso ngati zimenezo tikonze kwina tingonenanso apa kuti eh, kalata imeneyi imene ndanena muja makalata amene zachitikazi izizo nzabodza ndiye mwina mwake popeza nzabodza tisapitirire kuzikamba ndibweranso ndi kuti no ndalamazo ndi zingati e, ndibweranso ndinena kuti anthu amene akupitawo ndi a- akuti akuti pasanafike pa tsiku lonyamukali padakali panopa mundilole kuti no ndina usiku uno ndi mamawa eh. ndipezeso information imeneyi ndifunse ku office kwa chief secretary andipatse information imeneyi ndiye ndibweranso poyera Chabwino. kuwafotokozera bwino.
funso lotsirizira kwa inuyo ndithu ndilonena kuti ndekuti ngati amalawi amene misonkho yathu imakhala ikugwiritsidwa ntchito mu ma so called private trips amenewa nanga si pena zikhoza kukhala zinthu zoti kuti ayi ayi sangafotokoze koma zinthu zake zomwena zopitirazo zikuoneka kuti nzopanda pake sitikuyenera kudziwa tilibe ufulu oti kuti titha kumadziwa zonena kuti kumeneko kukukachitika chani mosayang'anira kwambiri nkhani yokhayi koma moyang'anira ndithu ma private trips onse amene amakhala akuchitika ndi atsogoleri kaya achiwiri a atsogoleri athu olo nduna zimene are we not entitled to know what is it that is in those private trips
ineyo funso limenelo lindivuta kuyankha mwina tifunse anthu amalamulo chifukwa ngakhale inuyo kuntchito kwanuko mumapita ku annual leave ku annual leave amaku- amanena kuti ndalama musalandire salary mmesa mmapita mmalandiranso ndalama pakutha pa mwezi ngakhale munali kumudzi kwanu mukapita kumudzi kwanu mmadzalemba ripoti yonena kuti ayi ndinapita kukapanga zakuti ndinakathira fetereza ndinakalima ayi ndinakapanga ukwati ayi ndinakapanga basic penatu mwina mwake tikamafunsa mafunso onga amenewa tidzionanso malamulo akungonena kuti munthuyo ngati akupita ku private trip ali woyenerera kupita ku private trip akupita kaya ku- kaya ndi holiday kaya ndi annual leave kaya ndi chani koma akuyenera kupita ndithu private trip zokachitika kumeneko izozo nza iyeyo munthu munthuyo nayenso ndi munthutu sikuti kapena kuti ndi, ndi munthu nayenso ayenera kupanga zimene angapange kumpatsa mpata akapange zimene akupangazo ndiye tikanena kuti amalawi afuna kudziwa mwina ndifunse mwina a kaiya alipompa a namiwa alipompa kuti no nkhani yake izikhala choncho tizitero kuti munthu akanena kuti ndatsazika kuti ndapita ku nyumba eh, ku- ku holiday ndikufuna kukapanga kukapanga zanga za personal tizimfunsa tizimfunsa kuti ukapanga chani tifotokozere mwina funso limene afunse ndi a kaiyatu koma ifeyo ngati kuboma tikungotsatira malamulo malamulo akuti chani ndi Chabwino. malamulo ndi amene sakutilola kunena kuti tikanene kuti private imo ut- ulendo wa private wakapanga chani tikateronso tionenso ufulu wa munthu

Ah, a namiwa mawu otsiriza in one minute kenako nditsirize ndi inu olemekezeka a namalomba
ya ah, zikomo kwambiri fungai eh, ndithokozenso a namalomba kufotokoza bwino ndithu ngakhale kuti pali zinabe zi- zikupereka mafunso komabe potengera kuti opposite poti afotokoza kuti abweranso ah, before the trip mwina tidikire komabe ndimafuna ndingotsindika mfundo imene ndanena kale kuti ndikofunika ndithu kuti boma liziika zinthu poyera poonetsetsa ndithu kuti akupereka information uh, mosachita kudikirira kuti ena uh, afalitse fake news chifukwa mutati muone uh, fake news imeneyi kaya ndi fake news ka, is- ka wha- whatever i- you know we, we can describe it as komano mungathe kuona kunena kuti zaononga mwina zinthu zambiri mbiri ya chipani dpp eh, siili bwino pakali panopa amalawi ambiri mwina tingathe kunena kuti sanakondwere nayo komanso nkhani yafika ndi CP international eh, dzulo inali pa sabc yapitanso pa bbc so i think mwina boma liphunzire ndithu kuchita zinthu uh, kupereka information mo- ila kuti ena mwina achite leak information uh, pali nkhani zambiri zimene zikukambidwa kukamba pa za, za, za, za a Jane Ansah komanso pali nkhani even zimene zikutuluka za president kuti anapitanso kunja pa, pa, pa private trip eh, ndalama zimene zikukambidwa 2.9 billion abomawa mpaka pano sanatifotokozerebe chenicheni kuti ndi chani kuti ndi ndalama zingati zimene um, a- a- anagwiritsa ntchito pa ulendo umenewu anawo akunena kuti a Je- a Jane Ansah-yi afotokoza Eh, should we have um, eh, faith kuti a- afotokozadi Eh, pofuna ndithu kuti boma eh, liphunzire ndithu kupereka information mosachita kupemphedwa chabwino uh, uh, an, a Namiwa mawu otsiriza
ndithokoze monga mmene nanena dzulo ndibwerezanso apa kunena kuti Ife taonapo chinthu chimodzi cha positive nchonena kuti a Malawi ali ndi chidwi kunena kuti boma lizichita chinthu poyera komanso ali ndi chidwi kuteteza ndalama za boma. M'mbuyomu anthu ankangoonerera ndalama zikuonongedwa ah, nkumanena kuti nzaboma. Palibe cha boma. Ndalama zimene amatolera Malawi Revenue Authority, ndalama kaya zibwera ngati ngongole, kaya likhala ngati thandizo lochokera kunja, ndalama zimenezo ah, nza Mmalawi wina aliyense. Nkhani iyi ya Dr. Jane Ansah tithokoze a Namalomba anena kale kuti nzaboza eh, komabe yatipatsa mwayi komanso ikhale phunziro kwa anthu ena nduna za boma akuluakulu nthambi zosiyanasiyana za boma kunena kuti amalawi adasintha amalawi akufuna transparency and accountability komanso ikhale kuti ena amene amakonzekera kuti apange zosakaza aone kunena kuti nthawi ino uh, ukhala ngati munda wa mbatata kubisala kapena kuti kubisala pa chipande koma pomaliza ndiwathokoze a Namalomba anena okha kuti afuna akhale open uh, government ndiyeno anthu akamabwera asamadikire anthu apange chinthu cha feki tizizungulira ayi asamasunthesunthe mwinanso tinene kuti akanakhala kuti aku office ya vice president aneneri awo adanena dzulo lija kuti eh, mchikalata chimene atulutsacho kuti ah, ndi zaboza zoona ndi zonena kuti kupite anthu 5 ndalama zake ndi izi leronso sindikhulupira kuti tikanakhala pano kumapanga program anena kale a Namalomba kuti tataya nthawi tataya zo- zinthu zambirimbiri tili pano kumakambirana nkhani kuti ndi yaboza choncho tonse apapa kuyambira aboma ndi ena titengerepo phunziro kuti tizichita zinthu poyera komanso tizikhala pro- pro- ah, pro- ah, proactive kuopa kuti titaya nthawi mmene tikukambirana pano kumakambirana zinthu zaboza komabe nditsindike paja ponena kuti chinthu choti chikalakwika tisamayang'ane nkhope walakwitsa ndi malawi Ah, ndi- eh, ndi- ndi- ndi tizuzule. nthawi- akalakwitsa winanso tidzudzule yes ndi nthawi ndithokoze kwambiri tilekeze pamenepa olemekezeka a Namalomba mawu otsiriza in one minute
Mawu omaliza ndi ongoti no tiwalimbikitse Amalawi kuti boma lawo ili ndi boma lawo, boma limene lichite chilichonse poyera. E, akamva zinthu ngati izi penapake kuma, kuma, akazimva azizifunsa kunena kuti ah, zimenezi zingakhale zoona mmene anafunsiramo tiwathokoze Amalawi onse amene anatenga chidwi koma choona chake nchakuti si anthu 15 si ndalama zokwana 1.9 biliyoni anthu amene akupita kumeneko ndi 5 ndipo kumeneko akupita malamulo akulola kuti apite kumenekoko ndiye tiwathokoze onse ukuko ndiyeno tikamatero ndiye kuti kuyendetsa bomali tonse limodzi ndiponso ngati ino kuti ena amaganiza mmene anenera eh, a Kaiyatsa komanso a Namiwa kuti ngati enanso amaganiza kuti amakhala ndi maganizo oti mboma la profesa azapita a Mutharika nthawi yakudya sopano nthawi yoononga maganizo amenewo asakhalepo ndipo sangakhalepo chifukwa chakuti ngakhale kuti ino atakhala kuti ali ndi maganizo amenewo amalawinso akuona komanso a president tonse kunoko kuboma kuno tili maso tcheru kuti zoyipa ngati zimenezi zisachitike malamulo azigwira ntchito nthawi zonsezo ndathokoza kwambiri olemekezeka a Namalomba makamaka ndithu kambanso kopezeka mumapezeka kwambiri nchinthu chabwino kwambiri chimenechi muchipitirize zikomo kwambiri ndithu